ndị be anyị asịna na ogori mara obi di ya ọ dịka o ji ọgwụ jide di ya nwaanyị na-adị enupụrụ di ya isi adịghị enwe udo n'ezinụlọ ya maka inupụsi wụ ajọ ọyịa ajọ ihe na-akpụta esemokwu n'ezinụlọ mgbe nwoke sị gị mere ihe dị otu a were ihe dị otu a sọrọ ya were ihe dị otu a sọrọ ya ka udo wee dị i wee sị no na ọ nke onwe ị chọrọ ka ị na-eme ị mara na ụlọ gị ga na-adụ ọkụ ka ahịhịa ọkọchị maka na nwoke nwere ike ịpụ jecha gbagharịcha na-abata gbaacha ụzọ niile ọ gbara gwuo mmiri na ọcha ka o wee bata n'ụlọ ya ị ma na ụlọ wụ ibe e mere ka a na-ezu ike ka o wee bịa zuo ike na ezinụlọ ya ọ na-abatazi wee fụ ihe na-agbakasị ya arụ o were tinye na nke ọ fụrụ n'iro ị fụna na nwoke ahụ ga-ebidogodi mba agbakasịwa arụ ụlọ ahụ ewee nwuo ọkụ ndị be anyị unu mana na ibe ọbụla esemokwu dị ihe ọma ada aga ebe ahụ ibe ọ bụla amụ adịghọ n'eze ihe na-atọ amụ ama abata ebe ahụ ka anyị ghara ịna-eji aka anyị na-esunyere onwe anyị ọkụ na ezinụlọ na-etinye nsogbu n'isi ezinụlọ anyị ife a na-akpọ ọnụnụ di na nwunye o bidoro na gboo ọ dị na akwụkwọ nsọ kama na ọ ka onye si anụ nke ya ka onye si mụ understand nke ya ka nke ya si agara ya ụmụ nwaanyị ife m chọ ịgwa unu ife onye chọ ka ọ na-afụ mkpụrụ onye kụnyere n'ezinụlọ ya ọ mkpụrụ ga na-epu ị kụnye udo n'ezinụlọ gị udo adị n'ezinụlọ gị ị kụnye ọgụ ọgụ adị a na-alụ ọgụ ị kụnye e, e, e, ịkọ ọnụ a na-akọ ọnụ ị kụnye inupụ isi a na-enupụ isi maka nwaanyị na-anọ okpuru di ya mana ị kụnye aṅụrị ị ma na aṅụrị ka ya dịkacha kaa nka chaa isi awọ enwere ife eji esemokwu eme enwere ife eji inupụ isi eme dọga dọga enwero meaning is alright ị chọrọ ka ewere ebe gị na-ama atụ ka ebe gị dị ka mmiri nke si na eluigwe na-agbadata unu ma na mmiri na-ajụ oyi i wee ji nwayọọ na-erubere di gị isi na-eme ihe di gị gwara gị mee o nwere ife eji esemokwu eme mmụọ nsọ chineke ada abata ibe udo adịrọ o nwere ife eji esemokwu eme o nwere ife eji ịzọ right eme ọ bụ ya ka ọtụtụ ndị mmadụ ji achụpụ di ha oge di ya ga-eji bata di ga-ewere eje na joint na-aṅụ mmanya ka o nwee ike nweghị nke ama brain ya maka ọ ma na ya na-alata ya lakwute esemokwu ọtụtụ ndị ọzọ ji achụpụ di ha agbawa n'iro ọtụtụ ndị ọzọ ji ha eme di ha ife dị iche iche o nwere nwoke ya nọkata ọ sị o kwesịrị ịla 5 o'clock jee jekwute nwunye ya my family they are making me happy n'ebe a nke ya na-eme ya ruo ya nwee udo nwee dasụ e, e, e, ụmụ akpọọ ya mana ọ na-echeta ezi ya ọ sị mba ya laruo ebe ọ kwa trouble na ọkụ adịghị unu manụ ka obodo si dị ego nri adịghịkwanụ ife ji eleta ụmụazị adịghị ka ya rụzie na ka ya jee kpaa nwere ike ya chezọtụ mkpa ya ọ kazie njọ ọ sị ya mba ka ya nọ n'iro gbagharịwa na eruo n'ime abalị ya nawa ndị be anyị sị ka ewepụkwanụ aka enwe n'ofe ka ọ ghara ịghọ aka mmadụ eziokwu kwanụ dị inu mana eziokwu ka m na-agbasa m ada enekwanụ mmadụ anya n'iru ekwu m na-ekwu m na-ekwu ọ wụ ka ndị mmadụ were ha na-amụta ihe ndị be anyị ka emesịa ụmụ nwaanyị gbanwee ọnọdụ unu kụnye ezigbo mkpụrụ n'ime ezinụlọ gụ ka udo wee dị ka di gị wee fụ gị n'anya stop complaining ejizikwana aka na-akọrọ onwe gị nsi na-eme isiri onwe gị nsi n'ezinụlọ gị mgbe niile nọ na complain a na-ekpere unu ikpe jikene aka gị hazie ezinụlọ gị ị mara ife ahụ ị na-eme adịghị mma di gị na-akpa isiokwu stọpụ ime ya ị stọpụ ime ya ndị mmadụ ama agbataziri unu ọ bụrụ na ndị mmadụ anụghị ọnụ di gị o nwere ya bịa jụ unu ka ihe na-ese ọ maka na a na-anụ ọnụ di gị a na-ajụ mmadụ ama nọkata akọwa ọnụ o nwere ife mekatara nkịta ji ebe tupu nkịta ebewe o nwere ife mekata ọkụkọ a na-anọkata akpọ maka ọkụkọ kpọrọ na mgbe o kwesịghị ịkpọ a na-egbu ya egbu a sị na ọ ajọ ọkụkọ ọkụkọ nwee time so ọkụkọ nọkata na-akpọ mgbe o kwesịghị ịkpọ ọ bụkwa ajọ ọkụkọ biko mee ka udo dị n'ezinụlọ gị ị mara ebe ahụ i si emejọ di gị hazie ya